chiponde mdera la mfumu jalasi boma la mangochi ndi mudzi omwe pakanali pano unasanduka malo ofunikira kwambiri mu ntchito za malonda komanso za boma la malawi malowa akupezeka pafupi ndi midzi ya mbozongwa komanso mtondo malo awa a chiponde ndi amene ali ndi ntchito zoona za kutuluka kwa wanthu komanso katundu kuchokera mdziko muno kupita mdziko la mozambique tawuni yapafupi yomwenso imalumikiza dziko la mozambique ndi malawi ndi yotchedwa mandimba koma malo ano amene anasanduka tawuni ali ndi ntchito zambiri za malonda ndipo munthu ukafika makamaka pa tsiku lachinayi limene limakhala tsiku la msika umatha kukwanitsa kuona ndi kumva ndithu kuti pano ndalama zikusinthana manja kamba ka pikiripikiri amene amakhalapo pa tsikuli ndimafuna kumva ndi kuona umoyo wa pachiponde kuno ku mangochi pamene poyamba ndinakumana ndi anthu amene amachita malonda a nkhuku izi ndi nkhuku zimene anthu ambiri timangozitchula kuti zachizungu ngakhale kuti limeneli si dzina lake lenileni Zina zimakhala zachikuda zimene zimawetedwa m'makomo athu popanda kudyetsedwa zakudya zina zilizonse, koma kuti zokha zimakhala zikusakasaka zakudya zawo. A James Zuma ndi wapampando wa nkhuku za mtundu wa chizungu zimene zimachokera m'madera osiyanasiyana. Iwo akuti ntchito yooda ndi kugulitsa nkhuku pa msika uno ikuyenda bwino kamba ka chiwerengero cha anthu amene amabwera ndi kudzagula. Mkuluyu akuti amalandiranso ma oda ambiri kuchokera kwa amalonda komanso anthu a mdziko la Mozambique amene sangakwanitse kulowa mdziko muno.
Panopa bizinesi yathu timapanga bizinesi ya nkhuku Malingana ndi kasowekedwe kapezedwe ka mthumba anthu amatha kubwera magalimoto kuchokera ku Lilongwe kuzatithandiza tikagulisagulisa titenge ndalama tiapase kapamwambako kosalako tizikadya mmakomo ndiye timatha kupeza mwina pasiku kaya ka 3000 ka 5000 malingana ndi kapezedwe kathu malingana chifukwa choti ntchitoyo timagwira mwa ganyu. A Questa Lanjesi ndiwo amene amayang'anira msika wa nkhuku zachikuda. Iwo akuti anakhazikitsa ubale wabwino pakati pa iwo ndi apolisi kamba kakuti amaonetsetsa kuti nkhuku zimene iwo akugulitsa sikuti ndi zobedwa m'midzi yozungulira. nkhani ime- yonena kuti nkhuku zimaberedwa m'mizimu ndi zoti ndinamvapo and nkhani imeneyo imatipeza pamsika pano komano itatipeza pamsika pano ndizonena kuti tinatengana ifeyo ngati akuluakulu adindo ndikupita ku polisi Ndimaka- ndikukawuza mmene kuja kuti m- m- nkhuku zathu zimaodedwera kumakhala kovutirapo ifeyo chonena kuti ah, izi zimachita kubwera ndi anthu kuchokera mmuzi ngati anthu oweta Ah, ndiyeno anthu aja pena amatha kubwera kuti nkhuku zanga zabedwa usiku ndiye amatha kubwera ngati pamsika panopa ndikulozera kuti iyi ndi iyi ndi iyi ndi iyi mapeto ake amatitengera kupolisi kujako nde ife tinapita ndu- ku polisi ndikukalembesa mayina anthu amene timaoda pamsika pano kunena kuti nkhani imene ikab- ikabwera nkhani ngati yobedwayo zi- izikhala ngati kuti apolisi sakuiziwa kuti ili motani nawonso a yusuf amini akuti nkhuku zonse zimene zimabwera pano amaziunika bwino kuti zilibe matenda ena aliwonse komanso milandu pamenepa iwo akuti amalimbikitsa iwo amene aberedwa nkhuku zawo kuti adzifika mosaopa pamalo ano
okay chimene chimachitika timaona ndi munthu mmene amabwerera kogulisa pena munthu akabwera ndi mantha ngati akamatigulisa nkhuku zachikuda eti timaziwa kuti ah munthu sali straight mm? Nde pena timatha kumubweza kuti ah ife sitikugula nkhuku ngati zi- ngati zimenezozo mukagulise kwina waona chifukwa mchitidwe umenewo nde um- umkachulukira mbuyomu nthawi zina zake tikati tikaoda nkhuku izizi pamangobwera munthu ngati kastomala koma akuyang'ana nkhuku zake kuti zabedwa mkhola ndi akafika pano ndikumalozera nkhuku zanga izizizizi ndi mapeto ake timaluza ndalama chifukwa choti mwini wake uja amangotani amangotenga samabwezera ndalama yako imene waodera
pofuna kuti iwo amene akufuna kuoda nkhuku zambiri akwanitse kunyamula mosavuta kuchokera kuno ku chiponde pali mkulu wina ochokera mboma la machinga yemwe amafika pa msika uno lachinayi lililonse kudzagulitsa zikwere kapena kuti itetele m'Chiyawo zonyamulira nkhuku a Chaotcha Chiundu akuti anayamba kugwira ntchito imeneyi zaka zambiri zapitazo ndipo mtanga umodzi kapena kuti chikwere chimodzi amatha kugulitsa pa mtengo wa 45000 kwacha timapanga zikwere timagulitsa anthu aku Mozambiki Ine ni chaocha timagulisa popani timachokera kumaji
ntchito imeneyi munayiphunzira bwanji komanso kodi ikutha- ikukuthandizani bwanji pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku munayiphunzira liti komanso adakuphunzitsani ndani i- ah, ch- kuti chimenechi muchikhonze zimatengera kugwira kutani anambuzisa ndi a- alamu anga ineyo timuzigwira ntchito iyi anandipunzisa zikwere zasing'ono mpaka kufika na zikwere zasikulu mapanga nimapanga ndi ana anga matandizana pako Nde pali njira ya mtundu wanji yoti nzeru zimenezi zisatayike.
ndikuwaphunzitsa ana ana ache amene ndili nawo kuti ndikamwalira ine asala nawo anawo asavutike
Ntchito imeneyi imathandiza bwanji moyo wanu wa tsiku ndi tsiku pa nkhani ya zachuma. Eh, ni imene tikagulisa timagula chimanga kumadya ndi ana pako sukulu kwalipirira anawo timachokera momwemo
ndipo amayi awa anabwera pa msikawo pa tsikuli osati kudzapikula nkhuku koma kudzagula nkhuku imodzi imene ankafuna kuti akagwiritse ntchito ngati ndiwo ayi ndabwera kuzagula ndiwo zodyera nsima zimenezi ndabwera kugula ndiwo iyi ndikadyere nsima dzulo nagona ndi njala ndiye ndati bora ndipite ndikagule ndiwozi ndithu bwanji osamangoweta kunyumbako ndiwo nkumapanga nokha pa nyumba kumabwera kuno komwe kudzagula ndiwo ifonya kuwetako sitingathe koma kungogula basi kuweta kulephera si nanga zimenezi amene amawetawo amazipasa mankhwala chani chani nanga ife tingathe tingazithe zimenezi sitingathe koma amene akuwetawo akusunga akusamala ndi mankhwala kusamala kwabwinobwino ndithu kuti anthuwo akagula zikhu- zizikula chonchi ife timagula kuti tiwete kukhala two days nkhuku zimamwalira kulephereka ku- kuzisamala eyetu
ntchito ina ya malonda yomwe imachitika kwambiri pa tawuni imeneyi ya chipondeyi ndi ya mtengatenga ndi mtokoma galimoto zambiri za mtundu wa sienta zimanyamuka pano kupita ndi anthu ku mangochi kapena ku liwonde pofuna kuti paoneke dongosolo komanso kuti iwo amene akukwera galimotozo akutetezeka, adindo amagwira ntchito limodzi ndi apolisi A Muhammad Miliyoni ndi wachiwiri kwa wapampando wa galimoto za mtundu wa Sienta zimene ndi mbali imodzi ya mayendedwe a wanthu akuno ku Chiponde boma la Mangochi.
Pompano ndi pa Chiponde boda m'mene timatengano anthu opita ku Liwonde, mu Ntaja, mu Nsanamamo amene timaperekeza komwe akupita.
ikuyenda bwanji business ah baba ndi choncho kumayendebe movuta malinga ndi kuvuta kwa ndalamako elipiki tikapezako choncho timadya ndi ana timalipirako ana school fees zofunikira zimenezo mumaonetsetsa bwanji chitetezo cha wanthu amene akuyenda pa msewu kuno ndi kuboda kumakhala ena aku mozambiki ena kuno ena mu galimoto mumakhala anthu a mitundu yosiyanasiyana, mumaonetsetsa bwanji kuti yanyamuka pano yakafika kumaloko otetezeka?
mmene mwaneneramo kuti tikakumana ndi anzathu ena ku Mozambiqueku tikapeza ena kokayikitsa tinakumana kale ndi anzathu achitetezo apano apolisi timapita kukawauza kuti awa akutikayikitsa mbali inake mmene tikuwaonera ndiye amatenga kupita nawo kubodako ngati alibe mapepala amatha kuwabweza ngati ali ndi mapepala amabwera nawo pompano kuti awa basi awa mupite nawo timatenga kukawasiya komwe akupita komanso anthu ena mm, akakwera anthu osiyanasiyana tima- ta- timapereka ulemu kwa anthu okwera Sitima- timasamalira bwino kuti bola iwo ayende bwino ndi mmene mwanenera kuti anthu achitetezo atenge chifukwa kumakhala mwina amatha kukwera jaji osadziwa chifukwa ndi mmene alili atha kukwera wapolisi wa pmf koma onsewo amayenera kulandira chita- chisamaliro choyenerera eh pambuyo panga pokhala kuti ndi pa msika pamene pamabwera anthu ochuluka ndinakumananso ndi achinyamata amene amachita malonda a ndalama pogwiritsa ntchito njira ya zafoni ya Mpamba kapena kuti airtel money iwo akuti ngakhale nthawi zina amakumana ndi anthu achitaka, samasiya kugwira ntchito yawo pofuna kuti umoyo wawo upitirize kukhala wabwino a justin adams ndi mmodzi mwa achinyamata amene amachita malonda airtel money ndinso mpamba ndipo akuti ndi okondwa kamba ka chiwerengero chambiri cha anthu amene amabwera kudzachita nawo malonda

zikachitika zimenezi timapita kwa akuluakulu kukawauza kumalo a airtel money awazanga koma ndikuti lakuti lakuti amatithandiza nawonso a kauma daudi akutsindika kuti anthu ambiri ochokera mdziko la mozambique amabwera ndi ndalama zakwawo zimene kumakhala kovuta kugwiritsa ntchito kuno ku malawi koma amawapeza iwo ndikukwanitsa kusintha ndalama zawo pa foni ndi kutenga ndalama ya kwacha ya kuno ku malawi ozaona kuti timathandizikapo mwabwinoko komano kumbali ina yake ozaona kuti zimayenda ko slow chifukwa chonena kuti ka commission kamakhala kuti kochepa Ah, ndekuti ah, tax fair imene imakhala kuti awa nda- nda akampani ndi amene amakhala kuti akutenga yochuluka than ifeyo nthawi zambiri timatha kugwiritsa ntchito njira ina yake yonena kuti ndalama yonse ikupeza 750 is too much mwina timakhala kuti ti- tikudandaula komano kuti kudandaula kwathu kuja sikungafike patali chifukwa kuti tilibe ukadaulo kuti tingawafikire anthu amene ali patali
anthu akudzadza manja ndaona ni kukula koma munthu sungakambe zachiponde ngati sunalowe mu msika wa nsomba ndikuona mmene umadzadzira osati pa tsiku la msika lokha koma tsiku ndi tsiku mu msikamo muli malo amene amachitanso ntchito za malonda a nsomba mosiyanasiyananso kumbali imene ine ndinafikira kunali amayi ambiri omwe iwo malonda awo ndi kupikulitsa nsomba zimene amakazipeza kuchokera kwa asodzi mayi salome bakali akuti ntchito za malonda Zimene akuchita pa msikawu zikuthandizira kuti adzikwanitsa kupeza zinthu zambiri zofunikira mabanja awo. ikuyenda bwino panopa tikutokoza kuti ntchito ikugwira bwino tikugulisa kwabwino tatokoza Tsono nthawi zambiri amayi ndi amene amakhala mwina kukhomo osagwira ntchito koma tikuona kuno kuti kuli amayi ambiri amene ali mu msikamo zikutanthauzanji basi ipeyo asibambo amapita kukaoda ipe timabwera kukagulisa eh. zikuthandiza bwanji makomo anu chuma kuti chiyende bwanji pakhomo timafuna kuti tiyende bwino ife ana athu azika khala osavutikiza azipita kusukulu tiziwalipilira tizigwira ntchito osavutikizira nawo mayi joyce alidi akutsutsa mphekesera yomwe imamveka kuti amayi ambiri ochita ntchito za malonda ngati zimenezi amakhala akuyenda mu njira zina zachimasomaso ife tikuthokoza malinga ndi bizinesi yathu eti ife timathamangathamanga bizinesi iyo ndi bizinesi yathuyi ya bonya azibambo amakaoda kunyanja ife kumagulitsa kumsika kuno eetu enatu amanena kuti amayi muzikhala ku nyumba chifukwa mukabwera kunsika kuno mumachita machita zina zoti zachiwerewere imene ija ndiye jerasi zabodza zimene zija zitizo zabodzazo zachiwerewerezo zimakhala ndi mtima wa munthu zimayendera ndi mtima wa munthu chifukwa ine apa nkagulisa ndikakwera minibasi kumapita zimenezo zimene ama- amangosa zimenezo anthu umbuli umene umakhala umbuli eetu
Kuita mama. malo ena amene amagulitsa nsomba ndi awa otchedwa a nsomba zaziwisi pa tsikuli tinapeza mmodzi mwa ogulitsa nsomba zaziwisi kapena kuti za fresh akuyezera anthu ambiri omwe analowa msikamu kudzagula nsomba awa ndi bambo simon kandoje amene pa tsikuli anandiwuza kuti kunali koyenera iwo eni kubwera pa msikawu kuti adzagule nsomba kamba koti ndikukwera kwa mitengo kwa zinthu akatuma wana kudzagula anali kuona ngati kuti pamachitika zinthu zina zachinyengo
ya ife tikuziona kuti manyumbamu zikutithandiza mukati mochipa choncho pamtengo wa 2000 ndiye tikuziona kuti ayi bo- beta kusiyana mu nthawi izi ndiye mmene mukutioneramo tagula kuti tikaone nawo pa nyumba kuti ayi pali bwe- bwanji indiya anayi Indidi ndithu ndithu. Mungayerekeze bwanji masiku amakedzana ndinu achikulire Eh. ndi pano kuti tsopano kapezekedwe ka nsomba kakuyenda bwanji? Iya, eh, koma tiyerekeze za makedzana ndiye kuti makedzana timagula zinthu eh, kuposana ndi apa timagula zinthu zakuti somba zazikuluzikulu timagula ma fili kwacha sate tambala choncho ndiye tisayerekeze zakale koma za masiku ano ndiye mmene zikuyenderamo inde ndithu ndithu kunoko ndi kuboda kuno kumapeto kwa dziko eh. mumakhala bwanji ndi anthu ozungulira kuno anzathu aku mozambiki inde zoona anthu athu aku mozambiki ndiye kuti timaziona ifeyo tikanyamuka kuno kupita ku mozambiki timaziona kuti zimasiyana ndi mmene timakhalira kunoko anzathu aja timaona kuti amatizuza pang'ono pang'ono koma anzathu akabwera kuno ayi amayenda mwa ufulu wawo ndiye timaziona kuti kuno ndi uko ah, kuno kuli u- ufulu ndithu potuluka mu msika wa chiponde makamaka ku mbali ya nsomba padali nsomba ina yomwe inandipatsa chidwi kwambiri imeneyi ndi nsomba yotchedwa bakayawo nsombayi ya bakayawo imene imachokera mnyanja ya mchere ya indian ocean imakhala ya mchere kale kote kuti munthu wofuna kudya umangoyiponya pa moto ndikuthira mafuta komanso tomato ndi anyezi wake kenaka ndikudyera nsima yako Nsomba zomwe amazikonda anthu ndi bakayawo, makakana, utaka, eh, lusipa,
eh, bakayawo ndi ndiwo za mtundu wanji ndimamva kuti ndi zosiyana ndi nsomba zombiri bakayawo i- imakhala ya mchere, nsomba ya mchere, ya mchere kale. sitingamalizenso kuunika umoyo wapano pa chiponde m'boma la mangochi opanda kukamva zimene anjinga zakabaza angafotokoze pofuna kuteteza iwo amene amagwiritsa ntchito njinga zakabaza pa mayendedwe awo iwo eni anakhazikitsa malamulo akalembera wa njinga zonse zimene zimagwira ntchito pano kunoko bizinesi yachinyamatayi ikuthandiza chifukwa chonena kuti ngati palibe chitetezo ndiye kuti pali chiopsezo chambiri ndiye kuti pa china chilichonse chiyenera kukhalapo chitetezo kuti anyamata aziyenda bwino chiphinjo chathu chimene kapena madandaulo athu amene tili nawo ndi kumbali ya msewu umene anyamata awo amadusa msewu wathu ndi wowonongeka kwambiri from uh, itadusa ujeni kuwonongeka kwa msewu kukoloka- kukokoloka kwa madzi ndikumene kunapangisa kuti msewu uwonongeke kuchokera pamenepo mpaka lero msewu sunakozedwe chimene chili chiphinjo kwambiri kwa anthu amene akudutsa pa msewu umenewu.
wapampando wa msika onse wa chiponde a sokse mustafa akuti amaonetsetsa kuti bata ndi mtendere zikupezeka
msika uwu umatithandiza anthu ambiri ifeyo akudera kuno kamba koti kunoko ndi kumalire ku boda kunoko timapanga mabizinesi osiyanasiyana timagundana ndi anthu azinzathu a dziko la, la mozambiki Kunoko anthu ambiri zikuwapindulira ma business osiyanasiyana monga ngati ulimi, nkhuku ndi ma business ena ndi ena a kabaza komanso tili nawo amene amagwira ntchito mu mabungwe osiyanasiyananso. Eya, nde kunoko tika- tikatengera kuti mmene anthu a- a- amakhalira Kunoko anthu ife timakhala bwino ku mbali ya business chifukwa ifeyo kunoko chimene chimativuta ndi choti mipamba tilibe yokwanira komano ma business nde alipo osiyanasiyana oti kupangamo titha kumapindula kwa ife tokha a Malawi komano chimene chimativuta ndi mipamba apapa anthu ambiri timadalira anthu akunja a ku Mozambique uku akatipatsa kampamba kenakake koti tizingoagulila katundu wakuno tizapitisira zimatheka bwino bwino kamba koti ifeyo kumbali yathu sitikulimba koma ifeyo ndi anthu olimbikila nde apapa mmene tikuziwila kuti mmene alowela a nkulukutamoyo tinganene kuti business sopano apapa yayamba kuseguka ngakhale alimi ambili sanayambe kukolola koma zikuonesa kuti apapa munthu wankulu wapondapo. Eyetu bwana. nkhani ya chitetezo polingana kuti kunoko ndikumalire ku boda nthawi zina kuti zigawenga anthu akuba amabisala m'madera ngati wano tatifuna kudziwa nkhani imeneyo imakhala bwanji Oh, kunoko akuba of course eh, amabisalamo kamba koti ah, apolisi amene anatipasa mu nthawi ya mbuyoyu sitikuziwa kuti tsopano atipanga bwanji kunoko apolisi tinali ngati kuti tili ndi wochepa komanso kayendedwe ka apolisi kakukhala wovutikirapo chifukwa kuyenda pena kumagwirisira ntchito njinga zawo kuti akagwire ntchito m'malire pomwe mmene tikuziwila kwinako kuti amapasa njinga nkumathamangila kuti akamva kwina kwake kuti ukuku kuli anthu osokoneza olo kaya odabwisa azayendela iwowo mwachangu nchangu kuti azikathana nawo kuwatenga kubwelesa nawo pa station.
malo ofunikira kwambiri omwenso ali ndi ntchito za pa chipata cha dziko lino ndi mozambique ndi otchedwa chiponde immigration office pamalowa omwe ndi ofesi pali maofesi enanso aboma omwe amagwira molumikizana ngati azachitetezo azaumoyo komanso ena pa tsikuli tinachitika mwayi okumana ndi banja lina limene limadzadindisa kuti lanyamuka mdziko muno kubwerera kwawo ku mozambique atapeza ndi kugula zinthu zimene iwo amafuna pokambapo za mmene amalandiridwira mdziko muno iwo anati malawi ndi dziko la bata ndi mtendere para bem dizer que a Malawi e Mozam- Moçambique ah, somos ah, filhos de um único pai e viver ah,

Ii, Malawi em geral.
Nakuvaka kapena bwanji akuti chani ah, bambowa m'Chichewa Ei, adusa mwambiri kuti chani mwa- mwachidule Ei, amayankhula kuti ayi palibe momwe ndayankhulira kale kuti palibe kusiyana kwenekwene ndi dziko la mosambiki ndi kuno kuma- kumozi- kunya- kunyasa kwathu kuno ku- kuma- ku malawi kuno ndi anthu ake amene amakhala ogwirizana kwambiri zochitika Mkulu ofalitsa nkhani pa chipata cha Chiponde pansi pa nthambi ya Immigration and Citizenship Akanyezi akuti tawuni ya Chiponde ikukula tsiku ndi tsiku ndipo ntchito za malonda zikuchitika zambiri zomwe zimachititsa kuti anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno akhalenso ambiri.
Okay, ngati immigration ntchito yathu timapanga screen anthu kuti akulowa kapena kutuluka timaonetsetsabe kuti anthu aja alibe criminal record ali ndi zoyenereza zonse zofunika kuti akubweradi ku malawi kuno kuti tikhale tisunge malawi kukhala safe ya kwambiri timayang'ana zinthu ngati zimenezozo sitimangolola aliyense kuti bola wabwera basi wafika pa kaunta pa ndiye kuti athandizidwe nkupita ayi nthawi zambiri timampanga interview munthu kumva kuti kumalawi kuno kuzatani ali ndi zoyenereza ali pa wanted list kapena chanchani ndiye kuti zonsezo timatcheka akakhala kuti ali bwinobwino timamulola kuti alowe ngati kukuoneka kuti ali ndi zovuta zina timabweza
munthu ngati ali pa wanted list kapena uku ali ndi zokhumba ali ndi zo- zomphinja angalole kuti adzilowa panopo kumadziwa kuti ine akandiyang'anira akandi chifukwa chani anthu amalolabe kuti ndidutse pa boda paja formally Koma ali ndi milandu yosiyanasiyana imene anthu agwira osangodutsa mmidzimu nkukafika ku Malawi Malawi kuno zimayenda m'mutu mwawomo chimakhala chiti chani? Yeah, anthu ena amaona ngati kuti mwina sangadziwidwe kuti mwina ali ndi zovuta mwina ena amakhala kuti anasintha passport mwina old passport idapita koma system yathu imatha kupanga flag out zinthu ngati zimenezozo yeah because timatcheka kaya ma fingerprints chani ndiye kuti zonsezo then nkhope so chimodzimodzi ndi system imapanga capture it compare zinthu kuti kuti munthu uyu ndi yemwe uja wangosintha passport olo ya kwambiri zimakhala ngati zinthu ngati zimene zozo ndimene tayendera kuno ku mangochi ah, pano pa chiponde ndi malo opatsa chidwi kwambiri ndi malo amene pamachitika mabizinesi osiyanasiyana anthu amakumana pano ochokera mitundu yosiyanasiyana komanso ochokeranso zigawo zosiyanasiyana ndi malo amodzi amene ngopatsa chidwi kwambiri kufikako komanso ndi malo amodzi amene taona ife amayi taona ife abambo taona ife anthu aluso a bizinesi akutumikirana wina ndi mnzake muno malawi muli malo abwino kwambiri opatsa chidwi amene ife amalawi tifikeko komanso tiwalimbikitse kuti athandize kukweza chitukuko cha dziko lino kupita patsogolo dzina langa ndi Emmanuel Thuwala